Mungalere bwanji ana anu pambuyo posiyana ndi wachikondi wanu? Pakuyankhula kwina, mupitiriza bwanji kulera ana amene munaberekerana ndi mwamuna kapena mkazi amene munasiyana naye ndipo iyeyo anapanga move on mwina anakalowanso ku banja lina? Ndiye lero tifuna tigawane zinthu zokwanira 10. Video iyi tikuyipanga uh, mu ka series ndithu. Video yapita tinakamba kuyipa koyankhulana ndi ex. nde lero tifuna tikambe kuti nangano ngati pali ana mungalere bwanji anawo mavideos awa tikuwapanga kwambiri chifukwa cha um, mikangano yambiri imene ikubuka m'mabanja ambiri taweruzapo milandu ife ma sessions ambirimbiri ankhani ngati izizi ndiye mungalere bwanji ana pali njira 10 njira yoyambirira respect your current spouse tisanafike ku ana mukuyenera mumlemekeze wachikondi wanu amene muli naye pakali pano Banja lanu lanyuwani ili likupanga deserve kunena kwanu zoona komanso ulemu wanu. Mkazi wanuyo, mwamuna wanuyo akufunikira ulemu wanu komanso pakhale malire ndithu amene ali so clear. So mukuyenera mukhale munthu opewa ma situations amene angapange create unnecessary jealousy kuti mkaziyo olo mwamunayo ayambe kumupangira nsanje wina wake olo kusakukhulupirirani kapena kukhala emotional confusion. So chinthu chofunikira kwambiri ndi kulemekeza banja lanu lomwe muli nalo pakali pano. Chinthu cha nambala 2, set clear boundaries with your ex. Ndizofunikira ndithu kwambiri kukhazikitsa malire eti pakati pa inuyo ndi a ex anu. Kupanga co-parent eti kulerera ana limodzi ngakhale mwasiyana kumafunika communication komanso communicationiyo imafunikira kunena kuti ikhale yopanga focus pa anawo basi osati muzilumikizana pa zinthu zina zosagwirizana ndi ana eti pamenepopo you are crossing your own boundaries so musalole kulera ana co parenting imeneyi kuti ikhale kupitirira kwa kabanjanso kena kanyuwani olo kabanja kanu kakale kamene munali nako kuti poti mukulera limodzi ana nde basi mukumazemberana zina zake zosakhala bwino sizimafunika kuti zikhale choncho chinthu cha namba 3 tsopano love your children consistently ngakhale anthu inu mutakhala zoti munasiyana mwakwatiranso mwakwatiwanso kukwatiwanso kukwatiranso kusakupangiseni kunena kuti kuchepetse chikondi chimene inuyo muli nacho pa ana komanso musachepetse attention Musachepese chisamaliro chanu, care, komanso musachepese udindo umene inuyo mumawapatsa ana anu. Apangenibe kuti ana anuwo azindikire kunena kuti iwowa akanalibe ndi makolo. Anawo azindikire kunena kuti they still have an important place in your life. Izizi ndithu ndizofunikira kwambiri chifukwa kusiyana kwa pakati kwa mwamuna ndi mkazi it's none. of the business ya anawo anawo sizikuwakhuza nde musapange zonena kuti ziakhuze zinthu zomwe sizikuyeneka kuti iwo ziakhuze ana asakulepo pakumasiye makolo awo ali nawo makolo awo akadali ndi moyo akupumabe so pitirizani kuwaonetsera chikondi anawo zinazo zikhale za pauwiri wanu chinthu cha namba 4 chimene mukuyenera muchichite kuti muwalera bwanji ana pambuyo pokuti munasiyana ndi abambo awo kapena amayi awo never speak badly about your ex Palipo anthu ena ake amene banja lija likakhala kuti latha ndiye amayankhula zoipa zambiri zokhudzana ndi ex wawoyo so musapange ana kuti adane ndi kholo lawo limodzi Ah, musapange ana kuti adane ndi mayi awo musapange ana kuti adane ndi bambo wawo tikubwerezanso kunena kuti zinthu zimene inuyo pauwiri wanu mwayambana zinthu zimenezi sizikuwakhuza ana so tetezani ubale umene ulipo pakati pa ana anu ndi kholo lina lililonse pamenepapa chinthu cha namba 5 chimene mukuyenera muchichite pakuwalerabe anawa ngakhale mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo you have to give your children stability anatu amafunikira ndithu kuti akhale stable mu zochita zawo munaonapo inu ana aku- akukhala affected chifukwa cha behavior imene makolo amapanga zimachitikatu aziphunzitsi m'masukulumu amazionatu kuti koma mwana uyuyu amangokhala odandaula chifukwa chani kufufuza nkhani ndi makolo so mukuyenera mupange maintain consistency eti mukhale anthu osasinthasintha m'maphunziro a anawo mmene mayankhulira anawo mmene masapotera pa nkhani ya chuma komanso ma routines ena ndi ena komanso kuwapasa nthawi anawo ana azikhala ndi nthawi yokhala ndi mayi awo komanso ndizofunikira kwambiri kuti ananso azikhala ndi nthawi yokhala ndi bambo awo ngakhale mutakhala zoti anthu inuyo munasiyana osati kungophangira pali ena ake amene amangophangira basi simuzakawaonanso amenewa anawo izizi sizofunikira ndithu ana ali ndi ufulu oti afeele secure eti azimva kuti ife ndife otetezeka ngakhale kuti ma circumstances ena ndi ena m'banjamo asintha chinthu cha namba 6 don't use children as messengers pali anthu ena ake amene amayusa ana aja ngati nthumwi so tapewani zija zomanena kuti tauze amayi ako zakuti kapena tauze abambo ako zakuti tapemphe zakutizakuti mwakutimwakuti nkumagwiritsa ntchito ana ngati nthumwi eti for your own benefit izizi sizimafunikira so mukuyenera muzinena directly kwa parent inayo chinthu chimene chikupanga mata chokhuza anawo sipakufunikira mugwiritse ntchito anawo kapena mupereke uthenga umenewo indirectly chinthu cha namba 7 chimene simukuyenera muchichite mu process yowalera ana pambuyo poti mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo don't compare your children simukuyenera muziwafananiza anawo kumafananiza anawo ndi spouse wanu amene wachikondi wanu amene mwampeza pakali pano kaya ndi ana owapeza kaya ndi ana ena ake zimenezi simukuyenera kupanga compare munthu wina aliyense ndi munthu wina ndi chinthu chimene chimampanga hate kwambiri munthu winayo so mwana wina aliyense ndithu ali ndi ufulu oti afeele valued komanso mwana azizimva kuti iyeyo amakondedwa ali ndi ufulu umenewo komanso mwana wina aliyense ali ndi ufulu omva kuti ali accepted ndipo amavomeredwa osati amakanidwa asafeele rejected chifukwa nthawi ngati iyi ana ambiri amatayidwa ana ambiri mma street kids mmisewumo akupanga chifukwa chonena kuti makolo anayambana ali moyo ndithu ndiye musapange ana anu kuti afikane level imeneyo yomaziona ngati kuti mwina makolo awo anafa koma makolo akadali ndi moyo chinthu cha namba 8 listen to your children pa nthawi imene mukuwalera ana mu nthawi ngati zimenezizi mukuyenera muziwamvera anawo zinthu zosowa zawo zimene iwo akufuna chifukwa chonena kuti amatha kufeela confused kusokonekera m'maganizo nthawi zina ana amatha kuyamba kupanga nsanje nthawi zina ama- ana amatha kufeela neglected or mwina kukhala ndi mantha onena kuti mwina titha kuwaluza makolo awowa a- makolo athuwa chifukwa chonena kuti akakwatira kwina so amvereni ana anu komanso apatseni gawo pa moyo wanu apatseni mpata onena kuti azitha kupanga express zokhumba zawo ma feelings awo and inuyo muzitha kuwapanga reassure kuwapanga reassure anawo ndi chikondi chanu ngati kholo chinthu cha namba 9 chomwe chili chofunikira kwambiri keep your promises mu process yowalera ana pambuyo kuti mwasiyana ndi bambo awo kapena mayi awo mukuyenera mukhale kholo limene lili losunga malonjezano so musamangowalonjeza ana zinthu zoti simukuzichita eye ndizakuonani weekend osabwera kuwalonjeza ana ukusowekera makope ndikugulira tsiku lakuti lakuti osagula eye ndikugulira mphatso osagula or tsiku lakuti tikumane tonse tikhale limodzi so ngati mukuona zoti simukwanitsa ndi zabwino kwambiri kusatani kusalonjeza ana anuwo chifukwa consistency yanu inuyo kusasinthasintha zochita zanu Zimapangitsa kuti zimange kukhulupirika kapena kuti kukhulupirirana komanso zimadzetsa kuti pakhale emotional security mwa anawo. So izizi ndi zofunikira kwambiri ndithu kuti zikhalepo. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira kwambiri, involve your new spouse appropriately. Ndi zofunikira ndithu kwambiri kuti wachikondi wanu amene mwakwatirana naye pakali panopayi azitha kumvetsa kunena kuti chikondi chimene kholo limayeneka likhale nacho pa ana ake ndi chofunikira kwambiri. komanso akuyenera amvetsetse kunena kuti pa nthawi imene inuyo mukupanga zimenezozo zilibe kuthekera kopanga threaten banja lakeli zimenezo zimatengera inuyo kuti kodi how are you conducting yourself mukachitidwe kanu ka zinthu ngati mukupanga mwamseri uyu akazindikira definitely aona ngati kuti pali china chake chimene mukubisa so nthawi zambiri ndi zabwino kwambiri kuzionetsera zimenezo winayu azitha kudziwa kuti kodi chimene chikuchitika nchiyani so at the same time mukuyeneranso mumpange mkazi wanuyo kaya mwamuna wanuyo wapanopayo kuti azifila respected kuti amalemekezedwa komanso azifila kuti amapangidwa value komanso azifila kuti ali secured uthenga wathu womaliza pa nkhani imeneyi ndi wonena kuti remarriage kukwatiranso kumatha kusintha family structure inde kuti no bambo mayi zasintha mmene zinalili kale Komano sizikuyenera zisinthe udindo wanu, sizikuyenera zisinthe